ne fɛ a ka video partage groupe bɛɛ kɔnɔ la grande sœur fifi tunkara buba fanɛ ka foliba b'i ye grande sœur fifi tunkara donc n'an ye grande sœur fifi tunkara fo donc a bɛ hakili jigin yɛrɛ ka cɛ la denmisɛnnin fitinin bɛ malo jigin bato bato gambi Sénégal Côte d'Ivoire ani Guinée Mohamed Balde n ka foli ba b'i ye Balde donc n'an ye Mohamed Balde fo a bɛ hakili jigin n ka élément sûrw la kɛlɛkɛɲɔgɔn compagnon Kasim Kino Diallo Tijo de Paris Lafiya Seko Tɛrikɛ Rose Doumbia La Princesse de Nyoro Abdala ninnu ka na se Abas Jire ninnu bɛɛ ma ka na se Tunkara ninnu bɛɛ ma donc n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ donc a ye video partage donc an bɛna révélation de kɛ par rapport à Wagner donc sujet dumanba dɔ de bɛ n bolo eh, Wagner kama donc mɔgɔ bɛna bɔ tiɲɛ caman kama kalama tuguni donc n b'o de fɔ maliyɛnw ye eh, a bɛɛ ka tugu tiɲɛ kɔ tiɲɛ de bɛ laban fɛn kelen bɛ laban diɲɛnatigɛ la tiɲɛ de don donc nkalon ala ko k'a t'a fɛ asimi ninnu filɛ nin ye bi u bɛ ka rêve kolonnin feere maliyɛnw ma maliyɛnw aw ɲɛ yɛlɛ kunu maliyɛn caman sara mɔgɔ min sara bilan laban na ka ca ni plus de 150 personnes ye n'i ye sayaw fara ɲɔgɔn kan donc o kama asimi ka videomanw bɛ ka bɔ tuguni ka na ni mun ye k'u bɛ mɔgɔw laɲinɛ donc maliyɛn den joli bɔnni yɛrɛ tɛ fɛn u ɲɛkɔrɔ ko armée est sur place k'olu bɛ ka terrorisiw traquer don o don kumakan kelen in de b'aw da don o don dɔnkili kelen de bɛ maliyɛnw tulo kɔrɔ donc fɛn tɛ ka bɔ a la foyi tɛ ka fara a kan mais don o don kumakan kelen de b'aw da maliyɛnw tulo kɔrɔ donc maliyɛnw aw ɲɛ yɛlɛ aw ɲɛ yɛlɛ don o don mana wuli terorisi hakɛ in sara nin sara mais halisa terorisiw de bɛ ka fagali jugu kɛ komi an y'an balimakɛ dɔ ka kuma lamɛn an balimakɛ dɔgɔnɔ dɔ a ko IBK tile la ogosago ninnu dɔnna mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ asimi ninnu tile la an ka eh, nin dugu ninnu tɔgɔ mɛn ko saya kɛra tan a ka jugu ni ogosago ye o kɛra asimi tile la maliyɛnw ka so ma farabugu mura an ka ninnu dugu ninnu tɔgɔ mɛn nin bɛɛ kɛra asimi ninnu tile la bi jɛnɛkaw tɛ sunɔgɔ o bɛɛ kɛra asimi ninnu tile la camp balobo k'a atake o bɛɛ kɛra asimi ninnu tile la ka taa don fo bafo camp kɔnɔ ka helicoptère ti mali helicoptère san jusqu'à 8 milliards bɔ ka t'o fili ji la donc halisa maliyɛnw de b'a la k'a fɔ k'u bɛ tugu ka nkalon suteni nkalon ala t'a fɛ kira t'a fɛ n y'o de fɔ nkalon ala t'a fɛ kira t'a fɛ donc sisan o bɛ ka bɔ tuguni k'u bɛna propagande jumɛn kɛ junte la ko asimi bɛ ka 220 tracteurs ɲini IBK kɔni bɛ kaburu kɔnɔ ala ka hinɛ a la saya ye mɔnɛ ye a bɛ kasi de bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ IBK tun bɛ 1000 tracteurs de di 800 tracteurs tuma dɔ la ani 500 tracteurs mali binna fo 220 tracteurs u bɛ se k'o de di donc au lieu k'an ka avancer an bɛ ka regresser de ka taa fɛ sur tous les plans n'i y'o fɔ u b'a fɔ IBK tracteur k'o ye nafa jumɛn ɲa ah IBK tracteur ninnu de mali kɛ premier coton na dɛ sɛnɛ minnu bɛ ka kɛ n'a bɛ ka a dun IBK tracteur ninnu nafa de don o ye olu nafa de don koyi donc y'a ye mali kɛra premier asimi ma deli ka tracteur di o ko IBK de tun b'a di olu de ye baara kɛ ni mali kɛra premier coton na donc i tɛ mɔgɔ fɛ i bɛ tugu tiɲɛ kɔ quoi donc ala ko k'a bɛ tiɲɛ de fɛ quoi donc maliyɛnw asimi dɛsɛra asimi dɛsɛra bi a dɛsɛra sini ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ ko dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko ni asimi tun bɛ se ko la ATT tun tɛ guerre perdi ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ ko dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ni asimi tun bɛ se ko la bila IBK tun tɛ guerre perdi k'u bɛ asimi ninnu minɛ k'u kɛ otage u bɛ si iyad ag ghali ka bilakorow bolo u bɛ si olu bolo u bɛ si olu kɛrɛfɛ u b'u kɛ fɛn bɛɛ k'u sago k'u la mais bi olu de bɛna k'u yɛrɛ kɛ cɛfarin ye terroristes ye mɔgɔ minnu minɛ k'u kulanw la k'u kɛ musow ye yɛrɛ donc olu le bɛna bi k'u yɛrɛ kɛ cɛfarin ye malaw ɲɛkɔrɔ malaw bɛ dɔw la résultat jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a ye tugu tiɲɛ kɔ sa tiɲɛ de bɛ laban n ka foli bɛ parti sadi bɛɛ a ye video bila groupe bɛɛ kɔnɔ tiɲɛ de bɛ laban tiɲɛ de bɛ laban buba fane b'a ka tiɲɛ fɔ a ye laban buba fane ta ma a ye ne ka page minɛ a m'a minɛ ne ka message bɛ ka passer arajow la a bɛ ka passer groupe whatsapp kɔnɔ wa burusi kɔnɔ mɔgɔw mɔgɔ mɔgɔ bɛ burusi kɔnɔna la village la u bɛɛ bɛ ka tiɲɛ segin ne ma kɔrɔ seku tunkara eh, ko ni tadon ma ban tɔn kana taa tɔn sanga fo eh, bi burkina sɔrɔdasikɛ min bɛ burkina ma wusa ni asimi ninnu ye o ka 70 personnes civile sara burkina seku tunkara e ma bɔ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna ko armement bɛ mali bolo ko nin ɲɔgɔnna tɛ se ka kɛ mali la a triple ma sa e fɛ yen bi wa min sara e fɛ yen bi mali tɛ yɔrɔ jumɛn don n y'o de fɔ maliyɛnw a ye tugu tiɲɛ kɔ a ye tugu tiɲɛ kɔ dɛ a ka bɔ nkalon kɔ seku tunkara ma k'i fɛ yen bi wa n'i ye hɔrɔn ye bi i kan ka bɔ ka ci di asimi ninnu ma parce que asimi ninnu y'i bila malo kɛnɛ kan bon n y'o de fɔ hɔrɔnya tɛ mali la bilen o hɔrɔn jamu bɛ minnu na olu yɛrɛ tɛ hɔrɔn kɛwale kɛ sinɔn hɔrɔnya kɔrɔ ka bon dɛ o de la an ko an ye sumaworo kante ye an ye manden mara fo san bi saba donc an bɛ to sumaworo ka hɔrɔnya de kɔ o de la hali sini n'i taara guinee nɔ u b'a fɔ ko sumaworo kante e ye cɛba ye voilà donc an bɔra cɛ cɛkisɛ bilenden de la sumaworo kante donc seku tunkara binɛti keyita seku tunkara hɔrɔnya t'a la ni hɔrɔnya bɛ seku tunkara la i bɔra ka nin kumaba min fɔ ni hɔrɔnya b'i la i bɛ bɔ b'i ka tiɲɛ ci ci fɔ asimi nin ye voilà parce que u y'i bila malo kɛnɛ kan mais comme maloya t'a la i yɛrɛ ko k'i tɛ jeli ye k'i ye hɔrɔn ye n'i ye hɔrɔn ye seku tunkara kan ka bɔ ka ci di asimi nin ma donc an bɛ ni hɔrɔnya de cɛ donc n'an k'i ma ye jeli a kana digi i la jeli ka fisa n'i ye voilà n ka bonya bɛ mali jeli bɛɛ ye voilà donc maliyɛnw révélation min bɛ yen k'a fɔ an ɲɛna asimi nin dɛsɛra ka wagner sara fo ministre de la défense kɔnɔ mɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ ne buba fane fo ministre de la défense kɔnɔ mali la ko n'a ma tiɲɛ fɔ le mali risquera de disparaître parce que u bɛ ka miliyari ni sanu ta ka di wagner ma u dɛsɛra ka wagner sara kalo o kalo wagner ka sara bɛ ka monter mali la kalo o kalo donc sanu minnu bɛ ka di wagner k'a bila wagner ka bolo kan o tɛ k'o sanu fɛnɛ sɔrɔ donc juru min bɛ mali la bi mali tɛ se wagner kɔrɔ kuma banna pewu mali tɛ se wagner kɔrɔ donc maliden ɲuman dɔ de ko ne ka nin message passer ko parce que autorité ninnu bɛ ne ka kuma bɛɛ lamɛn asimi rapport buba fane ka video bɛ yir'i la i b'a bɛɛ lamɛn modibo kone b'a lamɛn mɔgɔ yɛrɛ tɛ ne ka video lamɛn ka tɛmɛ modibo kone kan wage b'a lamɛn maliki jaw b'a lamɛn wa mɔgɔ fɛnɛ t'a lamɛn ka tɛmɛ sajo kamara kan donc u bɛɛ b'a lamɛn donc aw bɛ ka juru yɛlɛ mali la ni wagner ye a y'an ka sɔrɔdasiw jɛ wari la aw bɛ ka taa sanu ni miliyari min ta ka di wagner ma a ye nafa jumɛn ɲa bi wagner na ni sisan cɛ mɔgɔ joli sara mali la sɔrɔdasi kunda ni sivili kunda wagner ye résultat jumɛn kɛ ka bɔ ka videomaniw sara komi rusi a bɛ kɛ cogoya min na ministère la propagande irisi ministère la propagande bɛ cogoya min na irisi la ka na n'o ɲɔgɔnna ye videomaniw bɛ bɔ ka nkalon tigɛ maliyɛnw ye hali sini o maliyɛn kelen min bɛ ka tugu o nkalon de kɔ saya min kɔni kɛra kunun dimansi mali territoire sanfɛ a ma deli ka kɛ ibk tile la a ma deli ka kɛ ibk tile la a ma deli ka kɛ donc ibk su ka fisa ni ninnu fana ɲɛnama ye n'a ye fɛn fɛn fɔ ibk ma ibk fɛnɛ ka fisa ni ninnu ye asimi est incompétent ne y'o fɔ si asimi était compétent ibk armement bɛɛ san ka d'u ma a ye armement façon bɛɛ d'u ma avion laban minnu bɛ ka don a bɛɛ ibk ka avion sannenw de donc sisan tun b'a sɔrɔ u ye dugu libérer donc kabiri ninnu nana dɔ k'a fɔ k'a fɔ ko ekɔliso jumɛn dayɛlɛla dɔ de farala ekɔliso datuguli kan dɔ de farala villagew minɛli kan kuma jumɛn bɛ yen n'i taara lutte contre la corruption na eh, polisi concours la sonyani min delila ka kɛ polisi concours la o ma deli ka kɛ ibk tile la ibk yɛrɛ ye logement sociaux min dilan wɔsi la ka wari ɲini ka n'a dilan kabini asimi sigira a logement sociaux jumɛn dilan o logement sociaux kelen in tugun u tilara k'o ta k'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ namara kan kɛnɛkanda maliyɛn bɛɛ fana y'u ɲɛ la han ɛ polisi concours o fana kɛra canam concours o fana kɛra donc aw bɛ se ka wusa ni ibk ye fɛn jumɛn na u tun bɛ kule kule ko sécurité sécurité ɛ min kɛra aw tile la bi a ma kɛ ibk tile la a ma deli ka kɛ président maliyɛn tile la tima sangare n ka foli ba b'i ye a ma deli ka kɛ perezidan maliyɛn tile la bilahi a ma deli ka kɛ saya min kɛra tan a ma deli ka kɛ perezidan maliyɛn tile la u mana wuli u bɛ nkalon tigɛ maliyɛnw ye ni nin ataki mɔdɛli ninnu kɛra u bɛ bɔ ka na ka nkalon tigɛ u y'an ka taa terɔrisiw ɲini terɔrisiw ɲini u ka nkalon tigɛ k'o ko terɔrisi kɛmɛ kɛmɛ a b'a ye sa su na u b'a fɔ k'o ye terɔrisi ye nin zɔn na k'o ye terɔrisi kɛmɛ faga k'a kɛ tan pour que ka nkalon tigɛ maliyɛn maliyɛn dusu bɛ se ka da cogoya min na donc aw ye nombre mun di don o don k'o terroriste sara o tuma terroriste ye vila eh, mali bɛɛ de ya terroriste ye mali bɛɛ de ya donc a ye fara nkalon tɛgɛ ma maliyɛnw a ye bɔ nkalon kɔnɔ o bɛ ka nkalon de feere aw ma donc m'a ɲini bɛɛ fɛ a ka video partager donc halisa lafiya sogo tari n ka foli b'i ye donc euh, n ka foli o bɛ sadi mɔgɔ bɛɛ ye parti sadi umaru mariko ka parti donc n ka foli bɛ sadi mɔgɔ bɛɛ ye euh, n ka foli bɛ mali danbe en marche bɛɛ ye donc mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛ buba fane ka video partager i b'a partager donc n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen donc ala k'a ɲa k'a d'an ma ala k'a ɲa k'a di mali ma ala ka maliyɛn tugu tiɲɛ kɔ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ hakɛ de bɛ asimi ka fanga fɔ tant que asimi bɛ fanga la hɛrɛ tɛna o ye kabiri asimi bɛ fanga la bɔnɛ sur bɔnɛ asimi ma kɛ tere ɲuman ye mali ma tasuma de bɛ mɛnɛ fan bɛɛ su de bɛ bɔ kuma bɛɛ n y'o fɔ maliyɛn bɛɛ donc ala ka tiɲɛ dɛmɛ bɛɛ ni ce a yɛrɛ ye